ulimi wamgwirizano ndi omwe umachitika pakati pa mlimi ndi ogula mbewu nthawi yobzala isanafike mu ulimi oterewu Ogula mbewu amapereka upangiri wa zamalimidwe ndi kasamalidwe ka mbewu komanso zipangizo zina za ulimi kwa alimi omwe alowa nawo mu mgwirizano. Ogula mbewu ndi alimi amagwirizananso mtengo woyambira womwe adzagulire mbewuzo. Akasainira mgwirizano ndi kutsatira zonse zomwe agwirizana, mlimi amagwira ntchito yake mtima uli m'malo kamba koti amadziwa kuti wapha kale makwacha ndipo sadzavutika kusaka msika wa mbewu. Nazo kampani kapena mabungwe ogula savutika kusaka komwe kuli mbewu kamba koti nthawi yokolola ikakwana amadziwiratu kuti gawo lina la mbewu zomwe akufuna alipeza kale. Mgwirizanowu umatha kuchitika pakati pa mlimi ndi ogula mbewu. kapena pakati pa bungwe la alimi ndi kampani yogula mbewu adindo ena amaloledwa kusayinira ngati mboni chabe koma sakhudzidwa ndi kayendetsedwe ka ntchito za mu ulimi wa mgwirizanowo njira zopangira mgwirizano njira yoyamba kampani yogula mbewu imakhazikitsa mgwirizano ndi alimi ndipo imapereka zipangizo zaulimi komanso upangiri wa zamalimidwe. Njirayi imalola alimi kugulitsa zokolola zawo ku kampaniyo. Njira yachiwiri, kampani yogula mbewu imalima ndi kukolola mbewu yokha komanso imapeza alimi ena omwe amalima mbewu m'malo mwa kampaniyo. Ndipo njira yachitatu ndi yomaliza ndi yomwe imakhudza mbali zingapo monga mabungwe azachuma, mabanki komanso nthambi zakafukufuku pa ntchito za ulimi. Katundu yemwe amaperekedwa ndi ogula mbewu kwa alimi amene ali mu mgwirizano amagwirizananso ndi mfundo zomwe zayikidwa mu kontarakiti komanso ubale omwe ulipo pakati pa ogula ndi alimi. Kawirikawiri mbewu monga mzimbe komanso tiyi zimakhala ndi mgwirizano ofotokozedwa bwino kusiyana ndi mbewu zimene zili ndi misika yambiri. Pamene sikimu ikuyamba kumene, kampani zogula mbewu sizimapereka katundu wambiri Mwachitsanzo, amatha kungopereka mbewu yokha ndi cholinga chodzatenga zochuluka zikacha. Koma ngati ubale ukuyenda bwino mu mgwirizano, kampani zimayamba kuperekanso upangiri wa zaulimi, mankhwala a mbewu komanso fetereza ndi zinthu zina. Kuwonjezerapo, alimi okhulupirika amakhala ndi mwayi wotenga ngongole ya zipangizo yaikulu Ngongole ya zipangizo za ulimiyi imabwezedwa kapena kudulidwa ku ndalama zomwe mlimi amapeza akagulitsa mbewu ku kampani yomwe anali nayo pa mgwirizano. Mfundo zopezeka mu ulimi wa mgwirizano. Mgwirizano ndi pakati pa mlimi ndi ogula. Koma pali mfundo zina zomwe zikuyenera kuwunikiridwa bwino ndi mbali zonse ziwiri mgwirizano usanasayinidwe. Zina mwa mfundozo ndi izi: Ndi mtundu wanji wa mbewu omwe ukulimidwa ndipo kuchuluka kwake n'kotani? Mbewuyo akuipereka pa mtengo wanji? Mtengo woyambira pogula mbewu udzakhala wotani? Thandizo la zipangizo za ulimi ndi mtengo wake komanso njira zobwezera ngongole malangizo a zaulimi operekedwa nthawi yopereka komanso opereka malangizo adziwike ntchito zopereka mbewu komanso zokatengera kulipira mbewu komanso kalipiridwe kake Zoyenera kuchita pamene zina za mu mgwirizano sizinakwaniritsidwe ku mbali zonse ziwiri pamene sakanatha kuchitira mwina. Kayendetsedwe ka sikimu ya ulimi wa mgwirizano. Sikimu ya ulimi wa mgwirizano nthawi zina imakhala ndi atsogoleri amene amasankhidwa ndi kampani yogula mbewu amene amakhala molingana ndi mtundu kapena kukula kwa zochitika. nthawi zambiri pamakhala manijala wa sikimu wothandizira manijala wa sikimu ogwira ntchito ku filudi angapo komanso othandizira kuyang'anira za ku filudi kupezeka kwa ogwira ntchito ku filudi ochuluka nthawi yonse imene mbewu zikulimidwa komanso kulumikizana kwabwino ndi kukhulupirirana pakati pa alimi ndi ogwira ntchito ku filudi ndi kofunikira kuti sikimu ipambane Nkofunikiranso kukhazikitsa komiti ya sikimu yomwe ikhale ndi oyimirira ochokera mbali ya alimi ndi ogula mbewu omwe amayenera kukumana pa nthawi yomwe agwirizana ndi kuunikira momwe ntchito za sikimu zikuyendera. Nthawi zina wina wapadera, ngati oyimira kampani kapena wa bungwe lomwe si laboma, amatengedwanso kuthandiza kuyendetsa sikimu m'malo mwa ogula mbewu. Poyamba sikimu sipalephera zovuta ndipo zimatenga kanthawi kuti zinthu zikhazikike. Ichi nchifukwa chake nkofunika kuyamba sikimu ndi alimi ocheperako. Kufunika kotsata malamulo. Mgwirizano wopereka mbewu ndi otsatira malamulo ndipo akuyenera kutsatiridwa. Ngati mbali imodzi sikutsatira mgwirizano, kukhulupirirana kumachoka ndipo sikimu imagwa msanga, ndipo chuma sichipezeka. Kusachita bwino kwa mbali imodzi kungapangitse kuti wina akadandaule ku bwalo la milandu. Komabe, nthawi zambiri nkhani sizifika ku khoti pakakhala kukambirana kwabwino mwamsanga.